kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ eh, nouvelle express ye ne bɛ a jabarani lajɛ facebook sanfɛ fo ka taa se an ka compte instagram n'an ka youtube n'an ka page bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn jɛmukan min n'an b'a sigi aw ye jɛmukan y'an ko a ma ko maya baro yɔrɔ maya kɔni tɛ kɛ sigi tɛ kɛ cogo si la maya yɛrɛ tɛ kɛ cogo si la n'an ma baro kɛ ɔ baro de kɔnɔna la kunnafoniw caman bɛ sɔrɔ ɛɛ n'a ye baro kɛ i ni maa mana baro aw bɛ hakilinaw falen falenw kɛ aw bɛ hakilinaw sɔrɔ o hukumu na maya baro an b'a sigi aw ye dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ wele bila an ka maa welelen ma ɔ n'o ye karamɔgɔ vieux kone ye karamɔgɔ vieux kone a ye kɛnɛ sɔrɔ o tuma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ɔ nka min y'an ka jɛmukan in ye n'o ye maya baro ye alihamudulila an ye jukɔrɔmadondonba sɔrɔ an yɛrɛ la ɔ ni o ye mɛtiri vieux ture ye an filɛ ale ka atelier de la donc a bɛ bɔgɔlanw de kɛ bɔgɔlanw ni dalifiniw ale ka baara ɲɛsilen don o de ma i k'a dɔn k'a fɔ dalifini o lasigiden de don sikaso yan nɔ ni maa minnu de bɛ yen n'u mago bɛ ɲɛtɛ fini in na voilà vieux kone yɛrɛ la par là donc ni maa minnu bɛ yen n'u mago bɛ nin fini ninnu na ani dalifiniw yɛrɛ fɛnɛ la i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mɛtiri vieux ture wele a ka nɛgɛjuru sira la n'o ye bi wolonfila ni wɔɔrɔ fu kelen bi saba ni kɔnɔntɔn bi naani ani fila wali kelen i k'a wele bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn tuguni mugan ni duuru bi wolonfila ani kelen a bɛ ekran dugumala lajɛ a b'a ye nimoro yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ an bɛ waati min na ko sisan voilà nin de ye vieux ture ka nimoro ye n'i y'a wele na k'i to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i mago bɛ bɔgɔlan min sugu o sugu la dalifini sugu o sugu n'i mago b'a la siga t'a la a b'a d'i ma nisɔndiya ni damu na hali n'i bɛ jamana kɔ kan a bɛ se k'a ci i ma ayiwa karamɔgɔ vieux kone

ka se ka kɛ hakili jigi ye mɔgɔw ma bawo maa bɛ sira bila n'i ma kɔrɔ k'a sɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka sira bila an bɛ kɛnɛ min na bi an b'a tigi fo a ye kɛnɛ in sigi a minɛn kɔnɔ bi fana min bɛ mɔgɔw hakili jigin a bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'an ka an b'a fɛ ka mun fɔ an'an bɛ sira min nɔfɛ ka se k'o dɔn awa karamɔgɔ vieux kone i k'a dɔn k'a fɔ maya baro la mhm. babu taabolo b'an bolo mhm. o ye danbe mhm. an ye kuma fɔlɔ kɛ danbe kan ka kuma filanan k'a kan ɔ an bɛ kuma sabanan la sisan n'o ye jɛmukan tako sabanan n'o ye troisième partie ye nanzarakan na ɔ an ka kan na an ko kuma sabanan la karamɔgɔ Vieux Kone babu filanan tɛmɛlen an y'a bila yɔrɔ min an bɛn'a ta yen de dɛ siga t'a la n bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ olu bɛ se ka den lamɔ ko ɲuman kɛ walasa cogo min na danbe an ka segin kɔfɛ dɔɔnin an ka se k'a sɔrɔ an bolo mana bɔ a nɔfɛ dɔɔnin o de bɛ kɛ an bɛ segin ka nouvelle express ɲamadabɔ an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ nanzaraw bɛ fɛnni dɔ fɔ ko complicité mhm. cɛ ni muso mhm. aw kan ka da ɲɔgɔn kɔ kan anw bamananw ko ka da ɲɔgɔn kɔ kan mhm. a kana bɔ ɲɔgɔn kɔ kan o ye fɛn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ de ye lamɔ ɲuman jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min karamɔgɔ Vieux Kone ka kuma latigɛ tɛ yalima i bɛ se ka nin yɔrɔ in walawala n bɛn'a walawala hɔ cɛ ni muso kan ka da ɲɔgɔn kɔ kan da ɲɔgɔn kɔ kan ye e ko ko n'an bɛ don n'an ko an bɛ nin walawala mhm. an bɛ waati jan kɛ nin kan an bɛ bi jɛmukan bɛɛ kɛ nin de dɔrɔn na bi an mago dun b'a la karamɔgɔ Vieux Kone walasa cogo min de la ka a nafa bɔ mhm. donc an ka taa n'a ye cɛ ni muso mhm. y'a dɔn laseli tɛmɛnen mhm. an tun bolila yali fɛɛrɛ jumɛnw kan ka tigɛ walasa an mago bɛ danbe waleyaba ɲumanw na cogo min o ka se ka sɔrɔ an ye taabolo damadɔ fɔ k'a fɔ ni du o du bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ma sinsin o kan ni denmisɛnw ma lamɔ o kan furu ma sigi o kan a bɛ nkalon la aw tɛ se ka bɛn ni an danbe ye aw tɛ se k'an danbe baara kɛ mɔgɔ tɛ bɔ aw la min bɛ se k'an ka sariyaw bato k'an ka sigida tɛnɛ to a cogo la o fɔlɔ jumɛn ye o ye denmisɛnninw ka lamɔ ni maloya ye u ka lamɔ ni gasisigi ye u ka lamɔ ni sabali ye u ka lamɔ ni mɔgɔ bonya ye furu ka sinsin nin naani fana de kan furu ka sinsin furuɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn bonya aw ka maloya ɲɔgɔn ma aw ka ɲɔgɔn gasi sigi aw ka ɲɔgɔn bonya mais an ka furu bonya kɛlen don fɛn kelen pewu de bi ye mhm. tɔntɔn mhm. ni muso b'i wele ko tɔnɔ dɔrɔn bonya banna mhm. tubabu ta awɔ alors que tɔnɔ ye tɔgɔ de ye tɔntɔn i fa n fa n fa n fa tɔgɔ de ye tɔntɔn ye bon n'i ko i cɛ ma tɔntɔn c'est pas mal a ka ɲi mais kan'o de kɛ bonya ye bonya bɛ dusukun ani kɛwale de la muso dɔ bɛ yen o b'a cɛ o t'a cɛ wele tɔntɔn mais i bɛ taa sɔrɔ o ka furu barikalen don ni tɔntɔn welela ou bien papa welela ta ye siɲɛ kɛmɛ fila furu ko de cogo di cɛ bɛ ŋaniya min siri ka sin muso ma muso bɛ ŋaniya min siri ka sin cɛ ma dusukun min bɛ aw la ka sin ɲɔgɔn ma furu mago bɛ o dɔrɔn de la sinon furu mago tɛ fɔta in i bɛ min f'i da la mhm. furu mago t'o dɔrɔn na a mago bɛ dusukun de la mhm. ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma mhm. aw fila min bɛna jɛ ka mɔgɔ dɔ ka ɲɛnɛmaya dilan ko aw mago bɛ danbe sira taamaba min na a ka se ka k'o ye fo aw yɛrɛ ka ye minɛn dɔ kɔnɔ o minɛn ye jumɛn ye aw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ aw ka ɲɔgɔn gasi sigi aw ka ɲɔgɔn bonya aw ka maloya ɲɔgɔn ma nin bɛ mɔgɔ caman hakili bonya ko ni cɛ ni muso maloyana ɲɔgɔn ma non non non mɔgɔw bɛ diɲɛ ah. wuli k'a sɔrɔ maloya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ par exemple o misali ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ n'i terikɛ a bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o tulonkɛ danyɔrɔ t'o la a b'a to tulonkɛ la lamɛnbagaw a ɲɛmadabagaw ka a bɛ se ka maga ɲɔgɔn fan bɛɛ la tulonkɛ sen fɛ o bɛ mɔgɔ n'i terikɛ cɛ mɔgɔ n'i kɔrɔkɛ bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ limiti b'o la limiti b'o la n'i n'i kɔrɔkɛ to tulonkɛ la ka t'i bolo maga yɔrɔ dɔw la tulonkɛ bɛ jɔ o yɔrɔ bɛɛ limiti b'o la muso ni cɛ bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ limiti fana b'a la hali a bɛ bolo kɛ a bɛ boli ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛ baari yɛrɛ ta nin bɛɛ bɛ kɛ mais aw b'a to ko a bɛ baarita yɛrɛ la i yɛrɛ b'a dɔn i ci tɛ san kɛ k'a fɔ respect bɛ yen awɔ awɔ bonya bɛ yen kosɛbɛ cɛ yɔrɔ la muso yɔrɔ la mɔgɔ n'i muso cɛ la n'aw bɛ yɔrɔw la a bɛ fɛn dɔw kɛ n'a bɛ yɔrɔ la a tɛ sɔn k'o kɛ o ou bien o bɛɛ ye bonya de ye o tuma na an kana ni bonya banna furu kɔnɔ furuko banna mhm. ni maloya banna a kɔnɔ furuko banna ni gasi bɔra a kɔnɔ furuko banna mhm. furu mago bɛ nin critère damadɔ de la mhm. fo ninnu ka y'a kɔnɔ wa y'a kɔnɔ dɔrɔn an mago bɛ min na o tɛ sɔrɔ wa an mago bɛ ka mɔgɔ min dilan o tɛ sɔrɔ i ka ɲininkali an bɛ segin ka n'o la cɛ ni muso kan ka kɛ cogo di denmisɛnninw ɲɛ kɔrɔ du kɔnɔ cɛ ni muso kan ka kɛ complice de ye ka da ɲɔgɔn kɔ kan i ko ko ka da ɲɔgɔn kɔ kan da ɲɔgɔn kɔ kan u kana ɲɔgɔn lamaloya kana ɲɔgɔn a kana ɲɔgɔn lamaloya a kana ɲɔgɔn cɛ caman bɛ yen bi an faw ka hakɛ to i b'a sɔrɔ olu jama yɔrɔ tɛ foyi ye jama ɲɛ kɔrɔ muso ka erreurnin fitinin kɛ dɔrɔn ah. i b'a fɔ ko olu ye den min bange ko o de don furu bɛ yen mais bonya bɛ yen o furu bɛ yen mais gasisigi bɛ yen o furuɲɔgɔn i si ma kɔrɔya ta ye cogo o cogo mɔgɔ b'i den furu o i den filan furu o mais n'i y'i den filan furu a bɔra denya minɛn kɔnɔ a bilala minɛn wɛrɛ de kɔnɔ n'a ye fili kɛ o corriger cogo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye mais o t'anw fɛ yen bi an bɛ muso fili corriger sugu kɔnɔ an b'a corriger denmisɛnninw ɲɛ na an b'a corriger diɲɛ fan bɛɛ i hakili la k'o ye cɛya de ye non non o tɛ cɛya ye o ye furu barikaban de ye i bɛ k'i ka furu barika de ban ɔ mais i kan k'i muso ni muso ye ko kɛ sisan ka i teriw to yen walima i denw ɲɛ kɔrɔ ɔ i kan ka mun de kɛ a fɔra de o ko muso ye kalanfɛn de ye kalanso fila de bɛ muso la mhm. a bɛ bɔ ni kalan dɔ ye faso la mhm. a bɛ bɔ n'o kalan ye faso la ka na mhm. furuso la ka na kalan wɛrɛ de sɔrɔ yen i b'i muso de wele karisa anw ka taabolo nin ti bɛn karisa nin taabolo ye nin man di ne ye nin man di ne ye i kelen a kelen i kelen a kelen o tɛ kɛ denmisɛnninw ɲɛna so kɔnɔ
i ni mɔgɔ min kɛ ɲɔgɔn kan fo ka taa se fajiri ma y'a dɔn fɛrɛ da kɔni an bɛ maa minnu nɔfɛ k'an b'olu misali su tuma k'olu ni muso tun bɛ kuma o muso bɛ kuma mun kan cɛ caman bɛ yen ko mɔgɔ ni muso ma n'i ni muso ma kuma a bɛ kɛ cogo di est ce que n'i ni muso ma kuma du bɛ jɔ wa n'i ni muso ma kuma ɲɔgɔn fɛ est ce que aw ka maaya bɛ dilan wa dilan cogo foyi t'a la an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛn n'o ye parce que éducation na n'o ye mara ye muso n'i y'a sigi kɛmɛ sara la muso bɛ bi kɔnɔntɔn suyi muso bɛ bi kɔnɔntɔn suyi karisa e ye ko dɔ kɛ bi so kɔnɔ su fɛ a ma bɛn muso min ni gasi bɛ o muso fana na n'a lamɔ bɛ gasi kɔnɔ un kɔkɛ jɔn ko ala ne tun m'a dɔn ko a bɛna wolo nin na i bɛ yafa ne ma Kosɛbɛ. ahan n yafara nka siɲɛ wɛrɛ Kana a bɛ kɛ kɛ tan a bɛ fɔ tan a bɛ kɛ tan ne ni nin teriw sigilen don ka nin kɛ o man di ne ye anw ka gɛrɛn taabolo la muso ka nin kɛ o ti bɛn dɔw bɛ segin a kan i bɛ kɔmanse k'a korije ni kɔrɔfɔli ye i bɛ kɔmanse k'a korije ni sariya wɛrɛw ye sariya min bɛ furu kɔnɔna la n'a tigɛli walima a jɔli bɛ muso degun an ka diinɛtigiw bɛ kuma nin yɔrɔ ninnu kan anw danbe ni an ka diinɛ taabolo a n'a ka bonya bɛrɛnin si t'u ni ɲɔgɔn cɛ presque yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ u bɛɛ ye kelen ye y'a faamuya o tumana a ka kan cɛ ni muso aw ka kɛ complice ye aw kana ɲɔgɔn janfa aw kana ɲɔgɔn kɔbila mhm. aw kana ɲɔgɔn lamaloya mhm. n'i y'a fɔlen ko an kana ko karisa ni karisa ye complice ye mhm. y'a dɔn ni n bɛ k'a terme fɔ nanzarakan la a kun ye mɔgɔw k'a faamu parce que mɔgɔw bɛ a faamu sisan ko ninnu ye complice ye ko karisa i b'a sɔrɔ ni i tɔ kelen ye kojugu kɛ i b'a datugu
i t'a di mɔgɔw ma nul n'est parfait nasaraw ko ten ko mɔgɔ si dafalen tɛ mhm. fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mhm. fili bɛ se ka ni tant que i bɛ ji min mhm. ka fiɲɛ sama fili bɛ se k'i sɔrɔ kosɛbɛ ɔ i ni mɔgɔ min ye complice ye o bɛ mun kɛ sa a b'i dɛmɛ k'i ka fili lakilen sutura kɔnɔ fana bonya kɔnɔna la aw ka kɛ complice ye aw kana ɲɔgɔn lebu aw kana ɲɔgɔn lamaloya aw kana ɲɔgɔn tɛmɛ tiɲɛ aw kana ɲɔgɔn bonya tiɲɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ n'a ka kan instaurer a kan ka sinsin furu kɔnɔ mhm. furucɛ ni furumuso cɛ mhm. walasa dannaya ka se ka ye aw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. aw ka se ka mɔgɔ bilasira aw ka se ka mɔgɔ lamɔ aw ka se ka mɔgɔ ladila ni nin tɛ yen ah. a tɛ yen complice dɔ ye mun ye bi cɛ filila ou bien ba filila denw bɔra a kalama u bɛ fa ɲininka pour que k'a confirmer parce que aw mɔgɔ fila de ka éducation mara b'u bolo u dalen don aw mɔgɔ fila de la ni kelen ye ko dɔ kɛ en général an ɲamadabaw tulo b'an na o u b'a dɔn an bɛ ka min fɔ i b'a sɔrɔ ni fa ye ko dɔ kɛ ni denmisɛnninw m'a faamu u bɛ taa ba yɔrɔ ma dɛ ba ye ba ye nin kɛ bi ba de b'a fɔ hɛn a tɛ bɔ yen de yan o ye denmisɛnnin dala kuma ye wa Mohamed o y'o kuma bannen pewu. Awɔ o ta o tɛ o tɛ miiri miiri hali o ko la. Non denmisɛnnin tɛ gɛrɛ o fan fɛ. Ayi o tɛ miiri o la o to.
Mais ba bɛ mun kɛ ni a complice tɛ aw ka furu kɔnɔ. Ɛɛ aw fa in ko tɛ a kunkolo man ɲi sa. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ou bien maa tɛ nin ko sugu kɛ. Aw ka aw faw ye man ɲi. Aw fa in ye mɔgɔ lankolon de ye. Depuis yen denmisɛnninw bilala embarras de choix la. Kosɛbɛ. Depuis yen denmisɛnninw commencera ka fa écarter ka bila kɔfɛ. Fa in tɛ kɛ mɔgɔ kɛnɛma y'u bolo tuguni. A tɛ kɛ mɔgɔ dafalen y'u bolo tuguni. Kosɛbɛ kosɛbɛ. O de la ni furucɛ ni furumuso dalen tɛ ɲɔgɔn kɔ kan mhm. aw ka mara bɛna fɔ bamananw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sanjikɔrɔwɔsi mhm.
n'i faamuya mhm. eh, i n'a fɔ sisan n'o cɛ ka muso hali muso kɔrɔfɔ i muso kɔrɔfɔ i denw ye k'a fɔ sisan ee aw ba in ee nin tɛ nin ka jugu kojugu a tɛ waliden fɛ yalima olu olu olu bɛɛ b'a la ɛɛ eh, a bɛ n permettre ka se yɔrɔ dɔ la hali n'an ma se yen an ka maaw tellement an kamanagwanna an dɛsɛra denmaralaw masaw an ko mun na ko feuilleton y'an denw tiɲɛ ko télé y'an denw tiɲɛ an tɛna don yen mais feuilleton kɔnɔ feuilleton filɛlabaw ɲɛ b'an na jɔnni delila k'a ye ko tubabukɛ ni muso bɛ mankanba la feuilleton na ko den donna ko a taara ɲɛ bilen ayi ayi n'u bɛ n'u bɛ- n'u bɛ feuilleton ninnu na ni filimu yɛrɛ la n'u bɛ a kɛla n'u bɛ mankan na dɔrɔn ni cɛ walima muso bɛ sin ka ko ko fɛn doucement ko ko denmisɛnninw bɛ sanfɛ ni den donna ni ou bien ni den nana bala u la u b'a kɛ sew ka kɛ i n'a fɔ ko mankan tɛ yen awɔ ni muso bɛ kasi muso b'a ɲɛji cɛ ni den ye ɲɛla a b'a ko foyi den yɛrɛ b'a ɲininka ko mama ko ko tu pleures ba ko ayi ko ko ko je pleure pas k'i bɛ kasi la ko ayi ko n tɛ kasi la très bien mhm.
bon kelen ani aw minnu bɛ tɛgɛ ci ɲɔgɔn ɲɛ na ka taa bɔ k'a bin a denw ɲɛ kɔrɔ aw tɛ kelen ye ɛɛ e dalen don mɔgɔ fila min na ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mhm. olu ye baara ta ka taa ɲɔgɔn bɔ ka ɲɔgɔn bɛn denmisɛnnin bɛ kɛ cogo di fa de bɛ don a la wa mhm. a hakili de bɛ caw caw wa mhm. a ne mɔ a ka diɲɛ wulila de kojugu kojugu kojugu kojugu o joli bɛ yen bi an ma ɲɛmada tubabuw yɛrɛ la hali n'a fɔra ko ka taa mɔgɔ dɔ minɛ a ka so k'a ye kojuguba dɔ kɛ u t'a minɛ a denw ɲɛna très bien ni denmisɛnnin bɛ dusu ma bɔ cogo ni denmisɛnnin bɛ denmisɛnnin ka hakɛ sigi mhm. a kun ye min ye dakuruɲɛ kelen i b'a dɔn wa mm. mɔgɔ dɔ de don min ka ɲɛnamaya bɛ ka labɛn ale kunkolo ma eh, cerveau développeli ma ban fɔlɔ a ka kalan ma ban fɔlɔ a ma ko dɔn ka se ka ko analyser ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ a yɛrɛ ye a dusukun na o ma se ale ma se o ma fɔlɔ ah. bon

Eh, par exemple n ma sɔsɔli kɛ feuilleton y'an denw tiɲɛ mhm. mohamɛd n'i y'a mɛn ko éducation mhm. an ka kan na lamɔ tɛ yan lamɔ kɔrɔ ye di ka buna hadamaden labɛn mhm. k'a dila k'a bila ɲɛnamaya sira dɔ kan dilali min bɛ kɛ sababu ye a k'a yɛrɛ bɔ kojugu ni koɲuman na dilali min bɛ kɛ sababu ye a ka ban manamana ko ma dilali min bɛ kɛ sababu ye tiɲɛni ni makosa se b'a ye a ka ban a ma a y'o de ye éducation ye maintenant busa tɛ éducation ye polisi la taa tɛ éducation ye gendarmerie la taa tɛ éducation ye ka se ka mɔgɔ conscience labaara a a a dusukun labaara mhm. a kelen fanga b'a la mhm. wari b'a bolo mhm. a ka se ka tiɲɛnifɛn ye k'a to yen a kelen ni a ka n'o dafara mɔgɔ o mɔgɔ la feuilleton jɔda ka dɔgɔ o ka ɲɛnamaya la siga t'a la ɛ e den ma mara hmm. a ma éduquer a ma a ma lamɔ n'a ye lamɔ sira dɔ ye mhm. feuilleton ye ɲɛnamaya taa sira dɔ de ye o mhm, mhm, manamanakow b'a kɔnɔ sɛbɛko jiraw b'a kɔnɔ n'a y'o ye ko o ziiri dako ɲɛna ɲɛna mais pourquoi pas a b'a ta ka baara kɛ n'a ye a bɛ taa o nɔfɛ e, e, e, e de ka mara tiɲɛna fɔlɔ très bien o tuma feuilleton bɛ sɔrɔ ka n'a tɔ nɔɔni mara t'a ayi mara tɛ mara t'ale bolo o a ma mara n'a ma mara a ye mara taabolo min ye a b'o de enregistrer a kunkolo la siga t'a la o tuma na an bɛ min fɔ an kana baga feuilleton ma an kana baga télévision ma ɛɛ an yɛrɛw denmisɛnnama ni fɛn dɔw tun bɛ bɔ télé la ni a bɛ gɛrɛ intime fan fɛ dɔɔni Cɛnimusoya i ni fan fɛ maakɔrɔ- dɔɔni. et puis denmisɛnninw bɛɛ tun b'i kun biri awɔ awɔ hali hali sini o bɛ denmisɛnninw na o kɔrɔ ye di
parce que a nana maloya a nana maloya bolo ma a ɲɛ bɔ ne lamɔna ni maloya min ye o tɛ ne permettre ne ka nin filɛ n fa sigilen ɲɛ na busa tara wa mohamɛd siga t'a la busa ma ta busa ma ta nɛni kɛra wa a ma kɛ kɔrɔfɔli ma kɛ mais i y'a mara mara cogo min na k'a bila dakun min kan i n'a sigilen bɛ feuilleton fiyɛ filɛ la nin min kɛra ale b'a dɔn ale ka mara la nin man ale man ka nin filɛ a n'a masaw a bɛ ɲɛ cɛ ka bɔ walima a b'u labɔ tele kɔrɔ. très bien mhm. très bien mhm. très bien. siga t'a la. ɔ an k'a lajɛ nin bɛ bɔ min nin bɛɛ bɛ bɔ min mhm. nin bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen de la n'o ye furu ye cɛ fila ni muso cɛ kelen ni muso kelen. o tuma ni an ko bi ko an k'an danbe sɔrɔ an ka segin kɔfɛ ka taa furu kɔnɔ nin taabolo minnu filɛ an k'an ka furuw sinsin olu kan bon nin sinsinni ɲuman fana bɛ furu kan o bɛ segin ni an ye kɔfɛ dɔɔnin ni waati y'an permettre o b'an permettre cogo di Eh, défaut dɔ b'an ka furuw la bi mhm. ni an sera furu yɔrɔli ma mhm. an bɛ s'a ma ka eh, a yɔrɔ développer ka ɲɛ mhm, eh, furuden ti bilasira bilen furuden cɛ ni muso minnu kan ka furu kɛ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso olu ti bilasira bilen kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso kɔni bɛ labɛn dɔrɔn sariyaw ye min fɔ ka taa n'u ye ka t'u bila so kɔnɔ ko aw dira ɲɔgɔn ma aw fa n'aw baw fɛ a filɛ nin ye fo ni muso min ni cɛ min sera ka hakili jagabɔ kɛ k'a dɔn nin ka ɲi nin man ɲi mais n'o tɛ an ka laada kɔrɔ tun t'o ye o an ka laada kɔrɔ tun ye mun ye ni cɛ bɛna muso furu cɛ a bɛ fɔ cɛ ye i bɛna don nin baara in de la i bɛna don nin hukumu in de kɔnɔ i bɛna don nin tɔn in de la mun de bɛ tɔn in kɔnɔ o bɛ f'i ye cɛ kan ka muso minɛ cogo di o bɛ f'i ye muso ta hmm. hali bi an ka sigida dɔ bɛ yen a laadaw bɛ yen ni muso min kɔɲɔ bɛna kɛ a bɛ passer dugu musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen ko min bɛ si sanda la kɔrɔya la u bɛ pa muso npogotigiw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka passer olu bɛɛ fɛ yen kelen kelen u bɛ taa mun na u tɛ taa kilisi f'u ye dɛ u tɛ taa ziiri da u ye dɛ u bɛ taa f'u ye de furu kɔnɔ mun b'a kɔnɔ mun kan ka kɛ sira jumɛn kan ka taama furu ye mun ye mais bi an ɲɛ bɛ mun de la mm. cɛ aw b'a ka muso kun ko mm. ka voile don a kan na k'ɔrɔbuba don a la ka na n'a ye tin tin tin ni muso yɛrɛ muso yɛrɛ bɛ mun de kalan bi mm. ka selfie kɛ ne furula de mm-hmm. awɔ awɔ awɔ i furula mm-hmm. mais i furula kan jumɛn kan furu ye mun ye furu ye mun ye ça fait furu yɛrɛ ma mun de b'i ɲɛ mhm. mun de b'i ɲɛ eh, karamɔgɔ B Kɔnɛ ah. nin bɛ se ka an ka bi jɛmukan in kuncɛ sabu waati ko don eh, nka n b'a dɔn don nata la mhm. eh, bi jɛmukan kɔnɔna la i ye caman fɔ mhm. nka ne de ye tomi kɛ yɔrɔ dɔ kan o ye furu yɛrɛ ye mun ye aa ah, ni furu ma kofɔ an tɛ furu in dɔn dɛ don nataw la mhm. an bɛna kumaw kan mhm. nka bi ta ye an b'ale kuncɛ yan yalima foli ci jumɛn b'i bolo karamɔgɔ vieux kone ani n y'a fɔ cogo min na i ka nɛgɛjuru sira mhm. maaw bɛ se k'i sɔrɔ nɛgɛjuru sira min fɛ ka ɲininkaliw k'i la furu taabolo ni mara taabolo la sabula i yɛrɛ fana ye eh, tubabu ko to i ye conseiller i ye ladiliba ye eh, furu ni an ka danbew la an b'a fɛ sisan sa i ka i ka foli ci di ani i ka nɛgɛjuru sira k'o di an lajɛbaaw ma ok an bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ mhm. ka se ka an wele nin kɛnɛ in kan an ka na an hakilila fitininin fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ parce que diɲɛnatigɛ o de ye mhm. an ka adamadenya b'o fana de ko fɔ mhm. i bɛ min dɔn dilali sira kan a fɔ mɔgɔw ye a ka ca la n'i ye kuma dakurunya kɛmɛ fɔ a ma kɛ cogo cogo dɔ bɛ kelen walima fila t'a la kosɛbɛ kosɛbɛ ni a ba kelen yɛrɛ ni dɔ ye kelen t'a la wala o man dɔgɔ o kelen i b'a sɔrɔ o bɛ se ka dilanli min k'o ye maa si t'o dan dɔn parce que a bɛ kɛ sababu ye ale yɛrɛ b'a miiri a bɛ kɛ sababu ye ale k'o miiri bɛ taa ale kɛ ka fɛn dɔ ye e tɛ min dɔn se ka t'a la min b'a ka maaya dilan an b'i fo la an bɛ kɛnɛ yɛrɛ min kan bi min y'an ka kɛnɛ sigi a minɛn kɔnɔ ni a labɛnfɛnw ye bamananfini awɔ an b'olu yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ bon an bɛ mɔgɔw bilasira mhm. bon ni mɔgɔ min mago b'an na an n'i ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mhm. an ka nɛgɛjuru sira bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ mhm. bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn tan ni wɔɔrɔ bi naani ani naani 66 69 16 44 ɔ ka nouvelle express ɲamadaba bɛɛ fo kosɛbɛ n'ala sɔnna laseli nata ye n y'a fɔ cogo min an bɛna walawalali wɛrɛw kɛ kosɛbɛ i bɛ se ka minnu faamuya n'ala sɔnna an b'i fo i ka danaya la n'ala sɔnna ka nouvelle express ɲamadaba bɛɛ fo inshallah k'a fɔ a k'an bɛn laseli nata ma ayiwa an filɛbaa cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba an bɛ foli ni tanu da bɛɛ lajɛlen ma minnu ka danaya ta ni k'a da nouvelle express kan n'a b'an ka page facebook nouvelle express a b'a lajɛ yen a bɛ an ka nouvelle express compte youtube a bɛ lajɛliw kɛ yen an b'a ɲin'aw fɛ a k'an ka video ninnu fɛnɛ a k'u partager ka j'aime kɛ ka commentaire kɛ ni k'u partager walasa cogo min na a filɛlibaa ka caya k'a sabu kɛ ni e y'a partager o bɛ kɛ sababu ye e ni maa minnu ye teri ye i ka compte kɔnɔna la olu caman b'a sɔrɔ o tuma an b'o ɲini lamɛnbaaw fɛ an'an filɛbaaw fɛ k'aw fo k'a waleɲuman dɔn a ɲɛ b'a la k'a fɔ sisan taabolo yɛlɛmana an bɛ ka eh, an sigilen filɛ yɔrɔ min na n'e yɛrɛ y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ an filɛ bamanan na ɔ bamanan fini an dun bɛ kuma la an ka kokɔrɔw kan yɔrɔ kɔni nin y'an ka eh, kokɔrɔ fini dɔ ye o tuma nin y'an ka fini kɔrɔ ye min ye bɔgɔlan ye o tuma maa min ye eh, o d'an ma n'an sigilen filɛ a yɛrɛ ka yɔrɔ la o tuma o ye vieux ture ye ko an bɛɛ lajɛlen ko a ma sikaso a ko mɛtiri vieux ture tayɛri don ɔ stili don a bɛ stilisiya kɛ a bɛ kireyasiyɔnw kɛ o tuma min ye bɔgɔlanw fana ye a b'o o labɛn i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an ka laadala fɛn kɔrɔ o fɛn kɔrɔ n'aw mago b'a la n'a y'a wele a la hali an ka dalifiniw kɛ n'a y'a wele a la aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a lase aw ma nɛgɛjuru sira a ka nɛgɛjuru sira n'o ye vieux touré ye o ye bi wolonwula ni wɔɔrɔ fu kelen bi saba ni kɔnɔntɔn bi naani ani fila walima a b'a wele bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn tuguni mugan ni duuru bi wolonwula ni kelen k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ jɛmukan nata la a kɛto b'o kan sala rasulu